Hello everybody! Mgbede ọma onye ọbụla mgbede ọma ndị ọma na-ege ntị. Ọ bụkwanụ na ebe i si enete m n'ụbọchị tata na ihe na-akụnụ bụ oge ụtụtụ, asị m ụtụtụ ọma, asịkwanụ m ehihie ọma. Nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ. Tata bụ afịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu ka m na-ewetara gị ozi ọma dị mkpa. Tata m ga-akọwara gị ọtụtụ ihe ị kwesịrị na ị ga-eme dị ka nwaanyị. Ee, Ọtụtụ mgbe ọ bụrụ um ọ bụghịkwanụ ihe niile ka mmadụ na-ama maka na ndị Igbo be anyị sị na ihe mmadụ amarọ karịrị ya and na ọkwanụ nkọwa ka ọ ya bụ akọwachara asịrị wee naa m wee sị n'oge mgbede a na m ga-akọwara gị ọtụtụ ihe kwesịrị na ị ga-eme dịka nwaanyị ka ogbe ndịda gị wee nwee ike wee dị mma maka na ọ nya bụ ọrụ m na-arụ

ihe ọma mere gị n'eke mere gị n'oye mere gị n'afọ mere gị na nkwọ m wee na-asị gị na m ma-akọ n'ụbọchị tata otu esi edobe ogbe ndịda ka ya bụ bacteria ee fungi a na-ekwu okwu wee ghara ịdị n'oge ọbụla ọ na-alịkpu ọ na-alịkpu ọ na-eme ọ na-enye anyị nsogbu n'ahụ anyị atọzie ebe anyị na-egozi ihe eji ego edozi ogbe ndịda ị fụ na ya bụ ife ọ dịchazi mma m wee sị na tata na m ma-ewepụta oge m ka m kọwara unu ọtụtụ ihe dị iche iche ga-enyere ogbe ndịda anyị aka ka o wee nwee ike wee dị mma udo dị na ndụ anyị hinne ti- e- e- you know, anyị adịkwuo mma m wee sị na tata m ga-agwa gị na ọ bụrụ na ọ na-abịa ịsụcha uwe ime gị uwe ime a na-akpọ pant ọ na-abụ ọ bụrụ na ị na-abụ ị sụchaa ya ị kpasa ya ebe anwụ na-adịghị acha gị bidozie n'ụbọchị tata kpasaba ya n'ebe anwụ na-acha na ọ ga-enyere ọ ga-enyere o- ogbe ndịda gị aka o nwee ike mee gịnị na ọ ga dị mma ọ na ọbịa ọ dị ọ nọte ndụ aka mm. ya bụ ihe dị ọ dị ezigbote mkpa na ndụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ oge ọbụla ị sụchaa uwe ime gị i jeje kpasaa ya ka mmadụ ghara ịfụ ya ka mmadụ ghara ịfụ ya ị na-ebukọ ọya ọkwa ha ncha niile bụ ihe ahụ a na-ekwu okwu ya maka na ọtụtụ ndị mmadụ abịago na na n'inbox m bịa na-ajụ m ọdụ gịnị na-akpatadị ihe anụnwa a na-akpọ yeast infection m wee na-achọ ka m kọwaa ya n'ụbọchị nke taata ka gị nwa bụ onye ọma na-ege m ntị wee nwee ike wee ghọta ya o wee dịrị gị na mma dịkwuorunu m na mma m wee sị n'ụbọchị taata ọ bụrụ na ị na-eme ya bụ omume biko kwụsị ya i were ee uwe ime gị sụchachaa nya ị kpasaa nya ebe anwụ na-acha anwụ akọọ nya ọfụma ọ bụkwanụ na i bi na flat nke ndị oyibo na-akpọ flat ya na ụlọ unu unu wee na-abịa asụcha ebi e, ebikọsịcha ọnụ nwee ka esi eme ya mhm. ọ bụrụ na i bi n'ụdị ụlọ aha na ị fụhọ etu ị ga-esi wee kpasa ya maybe na i nwehọ corridor ebe anwụ ga na-achabata ga-eme na ya bụ ihe ga kedu e, e, ife a na-akpọ ya na ya bụ anwụ ga-achabata ọfụma i were ya dobe ya n'ebe a na ka ihe a na-akpọ i were kpasaa nya ọ kọọ otu kwesịrị na ọ ga-akọ i werezie ihe a na-akpọ iron ya nke eji edeme akwa mma were ya wee deme anya dee ya ọfụma ọfụma o nwee nke baigolo abai o nwee ike mee gịnị pịgbunyụọ ya anya ọ nwụọ ee o nwee ike wee ne- gịnwa na iyi dị esef you will be very happy ịdị m- ịdị- obi atọọ gị ụtọ na iyi na iyi iyi uwe ime nke ogbe ndịda gị ịfụ gị ya so m wee na-ekwu n'ụbọchị tata na nya bụ ihe ga-enyere mụ na gị aka ka anyị nwee ike wee nwee ike wee gịnị wee bie ndụ bite ndụ a ka ogbe ndịda anyị adị mma anyị nwa adị mma maka na o nwee ihe na-enye nsogbu na ndụ ụmụ nwaanyị na-abụrụ na onye onye gị na ya onye ọ bụ gị na ya kpa gị aka ị fụ na ogbe ndịda gị na o nwee ka o si ekpo gị ose ma ọ bụ na o nwee ka o si agba gị tịntịntịm or maybe na ị na ya otu anụnwa nọkọta ọ na-akọ gị na-akọ gị ihe niile anụnwa abụrọ ife o kwesịrị ọ dịrọ mma ee anyị wee na-achọ otu anyị ga-esi wee tackle nya bụ nsogbu ka ọ nwụọ kpamkpam ka anyị niile wee nwere onwe anyị n'ọkwa na ihe anyị na-ekwu anyị adịghị ekwu ya ka o wee nwee ike wee ka ka ka ka ka ka- ka e- e- e- a- achọbazie asịbazie ee na onye anụnwa na ọ na-akpasakwa pantị ya niile goka o so o- o- o nwerọ onye ọ gbasa ife gbasara gị kịta anụnwa bụ otu ị ga-esi wee be gịnị wee bie ndụ bie ndụ ndụ ndụ dị dị mma ndụ kee ka anyị ga-esi wee kwu ya ee ee, ndụ arụ ike ndụ ndụ dị dị- dị- dị mma ịdị arụ isi ike inwe arụ isi ike na-ebi ndụ n'obi obi obi ụtọ na-abụrọ oge ọbụla ọ bụrụ na mgbakọ arụ ọ na-eke ụta ya bụ ihe adịrọ mma wee sị n'ụbọchị nke taa na m ga-akọwa ya ọ dị m n'obi hinne ọ na-ewute ọ dị m mwute ọ nya ka m ji wee sị na m ma-akọwalịlị ya bụ nkọwa tata ka o wee nwee ike wee doo ewu na ọkụkọ anya ka ngịnwa bụ onye na-anụ m okwu n'ụbọchị ụbọchị tata bụ afịa afọ na ala igbo gbaa gburugburu ka o wee dịrị gị na mma dịkwuoro m na mma daalụ rinne asị m na m ga-afụkwa unu ọzọ daalụnụ bye